Bhuel, tá an tsraith ag téamh suas go breá agus trí bhabhta fágtha. Radharc ansin ar an bhfoireann baile, seisear as Ceanada ag gabháil chun páirce ag foireann Dominic Foley agus roinnt athruithe, Anna Rockett as na Stáit Aontaithe ar taobh an láimhe deise, Mijke Roelfsema ar taobh an láimhe clé as an Ísiltír agus Mara McCleary ag filleadh in éineacht le Anne-Marie Ulliac atá idir na postaí. Erin Van Dolder ag filleadh théis cárta dearg a phioc sí suas tús an mhí seo in aghaidh Gaillimhe, Jillian O'Toole a bhí mar caiptín ar taobh an láimhe deise lár páirce, Delana Friesen a. Chun tosa, caiptín foireann na hÉireann faoi 17, sin í Katie Lawlee, in éineacht le Danielle Steer. Ocht gcúl faighte ag Danielle Steer ó tháinig sí ag tús mí Iúil. Agus inniu, Áth Luain. Má éiríonn leo bua a fháil, rachaidh siad ar ais suas go barr na sraithe, Shauna Brennan ar taobh an láimhe deise in éineacht le Kellie Brennan ar taobh an láimhe deise. Kayleigh Shine, cailín áitiúil as Clann na nGael, le laoch na foirne i ndáiríre, Madie Gibson ar an cliathán ar taobh an láimhe clé. Caiptín na foirne, Laurie Ryan i lár páirce. In éineacht le cailín Baile Chláir na Gaillimhe, sin í Kate Slevin, Jesi Rossman mar leathchúlaí láir, Isabel Ryan ag tíocht isteach ar an bhfoireann anocht in áit Kerryanne Brown nach bhfuil ar fáil, Brenda Tabe chun tosaigh, cheithre chúl faighte aici siúd le ceithre cluiche anuas, in éineacht le cailín Shligigh, sin í Róisín Molloy. Agus an chéad chic cúinne don tráthnóna, Gibson, go hálainn isteach sa mbosca, ó, Tabe! Oiread na fríde thairis an trasnán, bhí sé preabtha thart.

Tá sí preabtha thart! Cá bhfuil an liathróid? Cic saor, bronnta amach ar an cúl báire. Ah, bhuel, raibh sí thairis an líne? Bhí VAR ag teastáil. An deireadh seachtaine seo caite thíos i Ferrycarrig Park, Gemma Murphy bocht, ní bhreathnaíonn sí ró-shásta. Le ceart a thabhairt don réiteoir Mark Lynch, bhí sé faire go cúramach ar an líne. Caithfidh muid b'fhéidir breathnú siar ar na ceamaraí arís ar an dara féachaint ansin. Ach tá an chéad cúl, is dóigh liom, faighte ag cailíní Áth Luain. Bhuel, sin é, gan dabht. Tá, tá foireann Bhaile Átha Luain, tá siad chun tosaigh faoi láthair agus muid ag breathnú air arís. Feiceann muid anseo, bhí an liathróid ag preabadh thart agus, bhuel, sea, tá mé ag ceapadh, bhí duine de chailíní Treaty, bhreathnaigh sé ar nós gur Mara McCleary, uimhir a cúig, gur tháinig an liathróid óna glúin. Go hiomlán trí thimpiste an fir. Mar sin, muid ag druidim i dtreo leath ama. Cailíní Áth Luain chun cinn. Gibson isteach sa mbosca! Sársábháil ag Gemma Murphy. Gemma Murphy, bhí sí síos thar a bheith sciobthaí. Agus, bhuel, anois caithfidh muid breathnú ar an gceann sin, ach bhreathnaigh sé dom féin, Louise, gur an-sábháil a bhí ann. Ach an scór seo leath ama. Treaty 0, cailíní Áth Luain 1. Rachaimid síos ar an taobhlíne, síos ag Andrew. Mar a chonaic muid sa chéad leath, d'fhéadfadh sí preabadh thart ar nós gallúnach istigh sa mbosca. Roelfsema anois leis an ciotóig arís. Isteach sa mbosca. Tá sí fós ag preabadh thart. Cloigeann curtha leis an gceann sin. Ó, contúirteach istigh sa mbosca agus, bhuel, cosaint stoí fíochmhar thiar ansin. Kayleigh Shine tite agus thuas ansin, caithfidh muid súil a chaitheamh air seo arís. Bhí sí preabadh thart. Friesen ar ais isteach sa mbosca. Beirt nó triúr agus Shauna Brennan leis an ciotóig. Sásta go maith an liathróid sin a fheiceáil ag dul amach thairis an taobhlach. Imirt an-mhí-shlachtmhar. Is mar a dúirt tú, Louise, d'fhéadfadh an liathróid sin, d'fhéadfadh sé dhul isteach san eangach go han-éasca.
Yeah, tá sé an-éasca cúl a fháil nuair a théann sé isteach sa bhosca. Bíonn an liathróid ag preabadh agus tá an féar sciorrach leis an méid báistí atá tite anseo ag Páirc na Margaí, Luimneach. Maddie Gibson leis an gceathrú cliathán, Gibson ag breathnú suas ach timpiste arís, Maddie Gibson! Dhá chúl faighte ag Maddie Gibson an deireadh seachtaine seo caite. Ní dóigh liom go rachaidh sé sin síos mar chúl ag Maddie Gibson. Bhí sí ag dul amach ar fóraoil ach mí-ádh arís don dara huair anocht le cailíní Treaty United. Bhí sin go maith ó Maddie Gibson arís ar an gcos chlé. Ach mí-ádh ar Treaty don dara huair anocht. Agus níl mé lán cinnte cén cailín a bhí thiar ann ag cosaint. Ní dóigh liom gurb í Anna Rockett a bhí ann. Seans gurb í Jillian O'Toole, níl mé lán cinnte. Agus, bhuel, an mí-ádh don dara huair mar a dúirt mé le mná Treaty thar na blianta ach Ciarán Kilduff. An-obair déanta aige i mbliana leis na cailíní agus deis anseo! Ó! A leithéid d'iarracht in aghaidh an trasnán! Maddie Gibson leis an cloigeann! Ó, í glanta gon líne! Brenda Tabe! B'í Róisín Molloy a thug faoin gcéad iarracht. Phioc sí'n spota, an péint, théis an liathróid a shábháil gon trasnán. Iarratais an tasc deireanach sin atá scaoileadh síos mná Treaty. Ach seo linn anois Róisín Molloy. Molloy ag breathnú suas. Anna Rockett os a comhair siúd. Molloy fós ag breathnú suas. Níl Tabe sa mbosca. Seasann sí isteach agus céimeann sí isteach agus leis an deasóg! Ohh! A leithéid de chúl ag Róisín Molloy! Bhí an mí-ádh léi cúig nóiméad ó shin, Louise. Céard faoi sin mar críoch go cluiche? Céard faoi sin mar chríoch ó Róisín Molloy? Agus b'fhéidir go bhfuil an cúl na bliana, b'fhéidir go bhfuil cúl na bliana feicthe againn ansin go hálainn ar fad. Féach air sin. Fuair sí spás di fhéin agus ansin bhí sí ag fanacht. Is fanacht agus leis an deasóg an lá. Céim os comhair Delana Friesen agus níl sé éasca goil thart ar Delana Friesen. Phioc sí an spota, bhreathnaigh sí suas, scaoil sí urchar leis an deasóg isteach i gcúinne na heangaí. Ní raibh seans ar bith ag Gemma Murphy sa chúl agus mar a dúirt tú, cá bhfios, b'fhéidir go bhfuil cúl na bliana feicthe againn. Chuile uair a fheicimid an ceann sin, beimid ag breathnú siar ar an gcúl sin b'fhéidir ar feadh roinnt go seachtainí. Scór deiridh anseo i bPáirc an Mhargaidh i Luimneach, Treaty a náid, Baile Átha Luain a trí. Rachaimid síos ag Máire Treasa. Comhghairdeas leat, is tusa laoch na himeartha Brenda, congratulations, if you could just collect your trophy there as player of the match tonight.